ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-abụ ha pụọ gechaa ụfọdụ ihe ụmụ nwaanyị ibe ha na-ekwu ha laa ha etinye ya n'ọrụ mgbe ahụ nsogbu adaa n'ezinụlọ ntị adịkwa ọ dị ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị na-enweghị uche nke aka ha ndị na-anaghị eji ire agụ eze ha ọnụ ị sị ha na ọ bụ ọnwụ ka mma ha sị gị o nwere ihe a dị ndụ eme ị sị ha na ọ bụ ndụ kacha mma ha sị gị o nwere onye nwụrụ na-apụta ọzọ ị bụrụ nwoke lụta ụdị nwaanyị a ọ bụrụ na ị maghị ka i si eso ya ọ bụrụ na ị kpachaghị anya unu ga na-enwe okwu kwa mgbe nọrọkene ala jụọ onwe gị ihe mere a naghị eti egwu na ebe a na-akpa isi ọ bụ maka asịrị ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-eji ọnụ ha tisa ezinụlọ were ọnụ kwutere di ha nsogbu ma ọ bụ sunye ọkụ n'ezinụlọ oge ụfọdụ e were ọnụ jakọ mmadụ na ibe ya isi ọnụ ntị adịkwa nne ada ka ọ na-abụ ha gaa tinye ntị ọ nụ etu ụmụ nwaanyị ibe ya si asị na ogbe bred ise anaghị ezuru ha otu ụbọchị ndị nke ọzọ na-akọ etu di ha si egotere ha nri ebutere ha n'elu akwa oge ha na-eketabeghị ụra ndị nke ọzọ na-akọ ka di ha si egotere ha mkpọ tii na-adịghị na Naịjirịa ha na-aṅụchapụ otu izu ụka ka nne ada gekọchara akụkọ niile ndị a ịnọ ọdụ amalite gụwa ngwere ọ laa tado di ya di ya bụ onye ọrụ aka ọ bụghị oge niile ka ọrụ ji adị mana nwoke mmadụ na-agbalị ọ na-agbasi mbọ ike ịhụ na ezinụlọ ya nọ ọfụma etu a ka nne ada si wee bụrụ nsogbu nyere di ya ọ naghị ekwe nwoke mmadụ ṅụrụ mmiri tọgbọ iko nwoke mmadụ lakpuo ụra agaghị aga ya n'anya ebe ọ nọ na-eche ihe ọ ga-eme ka nwunye dị ka ibe ọ gaa buru ọkada hire purchase gbawa ka o wee meetie up ụbọchị ọrụ na-adịchaghị ọ pụọ gbara ọkada ọ nọ nga ahụ na aka esibeghị ike mana kedụ ihe ọ ga-eme n'iro ka ọ pụrụ otu ụbọchị mana ọ bataghị ọ bụrụ ihe mberede okporo ụzọ nwoke alaa nne ada anọrọzie were eze na-ekpe ekwere ọ bụ n'ikpeazụ ka ọ chọpụtara na ndị niile na-asị na di ha ji wee rụọ ụlọ o nwebe nke gbasara aja ya fọdụzie mmiri iburu ọ bụrụzi ihe ndụmọdụ wee nyere ya gee m ntị ụfọdụ ndị a na-asị na ha na-eri nta eri imo i lezie anya ọfụma ị ga-ahụ na ị ka ha mma ọnụ ka ha na-etu ọ na-abụ a machie ụwa jiọjị ọ dịka o nwere onye ọ kaara mma ejina ọnụ gị maọbụ were aka gị dubanye di gị na nsogbu maọbụ kpọlaa ya ala mmụọ n'ike nwoke gachaa bata ihe ọ chọrọ n'ebe ị nọ bụ udo ọ bụghị nsogbu ọ bụ ya na-eme ụmụ nwoke ha ebi ogologo ndụ ya gazie